ndikulandireni okondedwa omvera kulikonse kumene muli komanso amene mukutitsatira ngakhale pa youtube welcome to yet another program ya catholic perspective pano pa radio alinafe ozamitsa chikondi pakati pathu Ah, timapezeka pa 104.0 megahertz fm komanso 104.2 megahertz fm ndithu mchigawo chapakati koma kwina kulikonse pa dziko lapansi timapezeka pa www radio alinafe com kungopanga zimenezo mutitsatira bwino lomwe ndine sam k zikomo kuti takomananso mpulogalamu ina ya catholic perspective lero tikhale tikukambirana nkhani yokhudzana ndi msonkhano waukulu kwambiri umene uchitike mwina tikhoza kutero kuti kwa nthawi yoyamba mzaka zambirimbiri komanso mwina chibadwireni chifukwa tikutero kuti maiko atatu aepiskopi akhale akubwera tsono aepiskopi akamabwera sabwera okha zimbabwe zambia komanso malawi mu studio lero tili ndi anthu ndipo mwadzadza mu studio mwathu mwadzadza chigulu cha amayi chigulu cha abambo alowa mstudio muno tikhale ndi bambo gibson mkanda kuyimirira abambo onse mu archdiocese ya lilongwe koma tayitana chifukwa choti ali nawo mkomiti yokonzekera kulandira aepiskopi onsewa komanso kukonza mwambo wa ah, mwambo wa msonkhano umenewu tili ndi mayi chrissie lupia Mm, amenewa ndi atsogoleri amayi muno mu archdiocese ya lilongwe komanso ali mpulogalamu iyi chifukwa choti ndi membala wa komiti yo- zokonzekera za mwambo umenewu posachedwapa tikhale tikumva iwowa ndipo tiyambe ndi kuwaninkha moni bambo mkanda muli bwanji madzulo ano tili bwino kaya inu bambo sam kalimba tili bwino tili bwino mayi chrissie lupia ndakhoza dzina poyamba yayi timamalizitsa koma kuti christina
pajala pa ubatizo christina ayi chabwino yayi mayi christina lupia muli bwanji tili bwino kaya inu muli bwanji ayi ndili bwino zikomo kwambiri ihe chabwino eya mukhoza kuwapatsa moni amayi onse mayi christina lupia zikomo kwambiri ah, monga mwanena kale kuti ine ndine christina lupia amene ndikupereka moni kwa amayi nonse mu archdayosizi ino ya lilongwe komanso kune kulikonse kumene mukutimvera moni wa madzulo ano kaya mwaswera bwanji yayi tithokoze kwambiri bambo mkanda apatseni moni abambo onse tikati abambo sitikunena ansembe ayi
yes samu uh, moni nonse ndipereke moni kwa azibambo anzanga mwa dayosizi ya lilongwe osangoti a dayosizi ya lilongwenso koma malawi yonse ino paja mwanena kunja kuti tili pa youtube nditengenso mwayi umenewo kwa azinzathu enanso amadayosizi ena amene akupanga follow program imeneyi pa youtube tithokoze kwambiri zikomo kwambiri alright ndiye amene mukutitsatira mwamva akuluakulu amene tikhale nawo nditero kuti mu studio mwadzadza chifukwa iwowa ndi anthu awiri koma oyimirira magulu onse a abambo kapena amayi ah, mu archdiocese ya lilongwe koma a mkanda na- anena kale okha amayimiranso ah, dziko lonse abambo amatiyimirira amatiyimirira Ah, ndiye nditero kuti inu mayi christina lupia bambo gibson mkanda tinali ndi programu ina imene tinayankhulana ndi uh, mlembi wamkulu wa episcopal conference of malawi bambo valeriano, valeriano mtseka ndiye timafuna kuti tiyambe tamva limodzi zimene iwo akamba kuti zokamba zathu zisatayane kwambiri ndi zimenezo ngati kuti uh, mpamene tidzukire pamenepo chabwino sam inu kwambiri tifuna tione kuti kodi akhristu akonzeka motani cha koma titamva olemekezeka bambo valeriano mtseka kucheza ndi bambo louis chikanya now uh, let's go straight into the activities of the conference kodi ndi pa monday tu pakubwerapa kodi zizakhala motani alendo akalandiridwa motani kukakhala chani ndi chani ndi chani chani
ah, zikomo kwambiri ah, u- pamenepa ndi pofunika kwambiri kuti mwina anthu adziwe kuti kodi programu yake ikuyenda bwanji poyamba alendo adzafika lolemba pa 15 july ndipo ena adzafikira ku chileka airport pamene ena adzafikira ku mwami border ah, mbali yopita tikamapita ku zambia chipata Enanso tikuganiza kuti adzafikira ku Dedza makamaka amene akuchokera ku Mozambique ndipo takonza kuti amenewawa tipeze njira yakuti tikawalandirire ndipo amene ambiri mwa iwo ndi amene akufikira ku airport uh, ku Lilongwe airport ndipo amenewawa takonza kuti tikalandira timagule bwinobwino kuwaperekeza kuti adzafike ku malo awo amene adzapumire pa nthawi imene tsiku limene lili ndipo tinakonza kuti adzafikira ku sigerege ah, ndi hotelo imene yangopangidwa kumene ah, kunja kuno konkuno ku lilongwe ndipo tsiku lotsatiralo pamene kudzakhale misa yotsekulira mwambo umenewu ah, conference imeneyi ndipo udzachitikira ku ah, st ignatius parish ku area 30 Ehe, ndiye kuti eh, msonkhano kwenikweni ukayamba ndi mwambo wa mapemphero nsembe ya misa lachiwiri yes. pa 16 july ku area 30 ku, uh, ku st ignatius parish yeah.
nthawi ya nthawi tinayika kuti kuyambira half past 8 m'mawa ndiye kuti anthu akakhala kuti akusonkhana kumeneko kuti afika kumenekoko kuti mwambo kumakayamba akakhale kuti anthu afika ndithu chabwino yeah.
yeah, mungathe kupitiriza pamene so after that lachiwiri limenelo yeah, nde lachiwiri limeneli misa ija tapanga kenaka kudzakhala kumwera madzi ndipo tikadzamaliza zimenezozo m'pamene onse amene akatenge nawo mbali pa msonkhano umenewu ndiye kuti pali aepiskopi a m'maiko atatu amenewawa ansembe eh, komanso makamaka ku malawi kuno tinayikako ndithu anthu amene angayimire ngati oyimirira akhristu eni ake ah, oyimirira mabanja ah, oyimirira gulu la amayi ah, oyimirira asisteri oyimirira ah, ah, ah, ansembe eh, komanso ansembe a chibadwiri komanso ansembe aja a religious onsewa tayitana kuti akatenge nawo mbali chifukwa chakuti aepiskopi amaona kuti zokambirana zimenezi panopo zikukhala ngati zili m'manja mwa aesp- ma- ma aepiskopi komano nkhani ya kukwaniritsa kuti zimene takambirana zija zikwaniritsidwe amene adzakwaniritsa ndi kuti ndiye nafeno tsopano nchifukwa akumaona kuti ndi bwino koposa kuti anthu amenewanso aone kuti kodi ndi mbali ziti zimene angathe kutenga potengeranso ndi ntchito imene akugwira pa nthawi inoyo mumpingo nde zimenezizi tikunena kuti tikamaliza kumwa madzi athu ku area 30 uh, ku St Ignatius Parish m'pamene tikanyamukeno tsopano kupita ku Sigerege Sigerege uh, Beach Resort kumene tikapangire msonkhano onse. Aha, ku Salima kumeneko. Ku Salima kumeneko kwa.
Chabwino.
Now eh, anthu akanyamuka ku Lilongwe kupita ku Salima lachiwiri eh, which means lachitatu nkupita choncho msonkhano ukayamba yes.
za serious lachitatu pamene kukakhale ndithu full day ya msonkhano ndipo kuyamba kwake msonkhano umenewu tikayamba ndi mutu umene aepiskopi onse anasankha makamaka kulimbikitsa uh, kugwirira ntchito pamodzi yolalikira uh, komanso mgwirizano komanso pothandizana kuti uh, mavuto amene angaoneke m'dera limeneli kuti tikhale tigwire tigwirane manja tithandizane Mhm. ndipo mutu umenewu anapemphedwa ndi ambuye Chaima Mhm. a ku Zomba diocese kuti ndi amene akatambasule mutu umenewu kuti kenakono tsopano pamene pakakhale ndithu kusinkhasinkha nkuona kuti kodi ndi chiyani chimene tingapange ngati dera limene lili kuti ah, ntchito zimene tikugwira zipite patsogolo komanso kuti anthu aliyense akhale kuti ndi wotekeseka pofunitsitsa kuti ah, ntchito zimene zingagwiridwe zikhale kuti zikupindulira anthu ambiri aha ende nkhani ya kutengapo mbali akhristiyani wake kukonzekera pa chikonzero cha msonkhano umenewu ili bwanji ndipo ili pati poyamba ndithokoze kwambiri kuti akhristu atekeseka kwambiri ndi kutenga mbali makamaka kukonzekera uh, msonkhano umenewu poyamba ndithokoze uh, ambuye Tambala amene ali bishop wa diocese archdiocese ya Lilongwe chifukwa cha kuthandiza kuti uthenga ufalikire ponseponse komanso kuti uh, kulimbikitsa kuti tipeze njira zina zopezera ndalama kuti msonkhano umene utheke ndipo uh, chifukwa cha kuthokoza kumene ndafuna ndinenenso kuti uh, pa 3 May chaka chonchino tinali ndi dinner and dance kumene tina poyamba kuti tinapeza ndalama zoti tikonzekere msonkhano umenewu komanso kachiwiri anthu ambiri anadziwa kwambiri kuti kodi zimene afuna kupanga maepiskopi ndi chani ndi kuyambira nthawi imeneyoyo moto wakhala ukubuka ndithu madayosizi ambiri kutekeseka kuti tiko- tipeze ndalama tikonzekere bwinobwino msonkhano umenewu kotero kuti madayosizi onse ayesetsa ndithu kuchita contribute kuti msonkhano umene utheke komanso mm, akhristu osiyanasiyana mpaka ngati padakali panopo tinene kuti tikulandira ndithu mapuleji amene anthu anapanga ah, kuti msonkhano umene utheke Mhm. so pali zinthu zambiri zimene zachitika pa- tinatulutsa nsalu anthu ambiri ag- agula nsalu ija tatulutsanso makadi amapuleji kuti anthu athe kupanga puleji zimene zikuchitika ndine munthu wothokoza kwambiri chifukwa cha uh, ku- kutekeseka kumene kwa anthu ambirimbiri kuti uh, msonkhano umenewu ndithu utheke budget mwayifikira budget sitinayifikire kufika poti pamene timafikapo komabe tikuyandikira ndithu kuganiza kuti ah, ikamafika tsiku lenilenilo zinthu zambiri zikhala kuti ndithu tatani tafika ndithu mene timaganizira
Thokoza kwambiri bambo Louis Chikanya pocheza ndi uh, olemekezeka uh, bambo Valeriano Mtseka mlembi wamkulu wa bungwe la maepiskopi kuno ku Malawi. Uh, akuterotu bambo Kaliwu kuti atcheya tulukani tulukani kwabwera alendo Eh, nde matcheyawo ndinu muli pano Eh, eh, mwakonzeka bwanji inuyo ngati matcheya tiyambe ndi amayi chifukwa alendo kwambiri ndamayi
Ah, zikomo kwambiri zoonadi mulendo kuti afike pakhomo nasangalala kuti anafika pakhomo ndi mmene mmayi pakhomopo wamulandirira choncho ifeyo ngati amayi takonzekera kwambiri kuwalandiratu maepiskopi athu kuti adzapange msonkhano wawo bwino muno mmalawi Choncho tili ndithu ndi ma activities osiyanasiyana amene takonza ndiponso tathandizirapo kuti ah, msonkhano umenewu udzakhale msonkhano ndithu opambana. Anena kale ah, bambo Mtseka kunena kuti Tuyenera tikalandire ndi okalandirawo ndi ife amayi Oho. kusonyeza kunena kuti alandiridwa chifukwa ngati mmayi sunalandire mlendo pa khomo nde kuti amaona kuti ah, koma pano ndalandiridwa pano koma amafuna amuone mmayi atatulukira ukatulukira mmayi nde kuti Anthu amalimba zonse mtima. amalimba mtima kuti aya pa khomo Mfundo pano yathu yoyamba ikhale Talandira. imeneyi yakulandira alendo tamva bambo valeriano mtseka akukamba kuti anthu agawanika ena nkuchileka ku blantyre ena dedza ena mchinji ena lilongwe mwa mwakonzeka bwanji amayi
Ah, ife ndithu takonza paja tili ndi gulu lathu la entertainment Okay. azimayi a msangulutso amenewo ndithu akakhala ali chire kulandira alendo amenewa pa airport komanso m'madera ena osiyanasiyana amene alendo amenewa akufika. Choncho takonzeka ndithu. Mukationa pamenepo ng'oma zili mkati Oho. kusonyeza chimwemwe chonse kunena kuti alendo athuwa alandiridwa. chabwino ndiye tili pa mfundo yomweyi yakulandira alendo a abambo bambo gibson mkanda tiwasiyira amayi akalandire ife tikuwaza nkhuni ayi ndithu ifeso ngati abambo takonzekera kuthandiza nawo amayi okay kuti tilandire alendo amenewa um, pali ntchito zambiri zimene abambo akugwira kukonzekera msonkhano umenewu mmene amanenera uh, mlembi wamkulu wa mabishopu athu kuti ena mwa alendowa akubwera by road okay tikuyenera kunena kuti ti- tikonze ndithu kuti mwina at a certain point tikuyenera kuti tiwachingamire alendo amenewa then tiwatenge ndithu kukawasiya kumalo kumene kwakonzedwa kuti alendo amenewa akapumireko even ku airport kumene tikuyenera kunena kuti ngati abambo tikakhalenso nafe kumeneko kule- kuyesetsa ndithu kunena kuti zina zilizonse zokhudzana ndi zimene zimachitika pa airport mlendo akafika mwina kukatenga zikwama zimene kudindisa mapasipoti alendo amenewa kuti ndithu asaone kunena kuti sanalandiridwe kuno ku malawi ifeyo ngati abambo takonza ndithu timu ina ya azibambo imene ikhale mmalo amenewawa Okay. kuchingamira alendo amenewawa kuti mpakana tionetsetse ndithu kunena kuti alandiridwa mmene timayenera kuwalandirira alendo akafika kwathu kuno ku malawi okay chabwino uh, msonkhano umenewu ukutchedwa kuti mazazi Malawi, Zambia, Zimbabwe uh, koma kwambiri akumaonekeramo ndi aepiskopi akhristu zikuwakhudza nchiyani tiyambe ndi inu mayi christina lupia Uh, akhristu zikutikhudza chifukwa chakuti ifeyo ngati akhristu ndiye eni ake mpingo and zilizonse zimene akakambirane uh, mabishopu amenewa ndikuti zikakhudzanso ife ngati mpingo chifukwa mpingobe umayendetsedwa ndi tonsefe ife akhristu eni ake komanso a- atsogoleri osiyanasiyana a mpingo so zikutikhudza ndithu kunena kuti zimene akakambiranezo ifenso zidzatikhudza chifukwa zina zimene akakambirane kaya ndi mavuto ndi oti amakhudzanso ife ngati akhristu chabwino Eh, anatero bambo uh, valeriano mtseka kuti aepiskopi amenewa akakambirana koma amene akwaniritse ndi magulu enafe amatero kukamba kwawo abambo uh, ali ndi udindo wanji pambuyo pa msonkhano umenewu of course sitinafike kumapeto koma pakati funso lomwe ndinafunsa amayi christina lupia bambo gibson mkanda mwina mutatiuzakonso akhristu uh, chikuwakhudzapo nchiyani ya ngati mmene timanenera kwathu kuno ku lilongwe diocese mpingo ndife tonse abambo amayi, achinyamata. Zimene akakambirane ma bishop ku msonkhano umenewu, amene tikuyenera kuti tizipange implement ndifeyo akhristu eni ake. Ah, ansembe athu kapena ma bishop athu akhoza kukhala ndi mfundo koma ngati mfundo zijazo sizikupangidwa implement ndiye kuti mfundo zijazo zili chabe tsono akatiunikira akakhala pansi mabishopu athu kuphika mfundo zimene zijazo akuyenera kunena kuti azipereke kwa akhristu eni ake kuti tsopano ziyambe kubala zipatso zimene mabishopu akuziyembekezera ndi malingaliro amene ali nawo wa mkumano umenewo.
chabwino yayi tithokoze kwambiri amene mwangotipeza kumene iyi ndi catholic perspective lero tikukambirana nkhani imene yafika ndithu kumalechereche kukhale msonkhano waukulu wa episkopi ya m'maiko a malawi zambia ndi zimbabwe ndipo msonkhano umenewu akutero kuti uli sabata yamawa e, tamva pompano ndithu abambo valeriano mtseka akukamba anthu ayamba kutulukira kuno malawi lolemba lobwerali pa 15 kenako msonkhano pa 16 ndithu kuti zonse zikhale kuti uh, zikuyenda motero koma nkhani tsopano muno mu studio uh, tili ndi mayi christina lupia komanso bambo gibson mkanda amene tikufuna kuti atipatse chithunzithunzi kapena kuti picture ya mmene Akhristu eniake akonzekerera mwambo umenewo. Ndidziwa kuti obwerawo suti akumvera izi ayi ndipo tikuyankhula m'Chichewa mwina saamva, komabe tikufuna kupereka chithunzithunzi chimenecho. koma Ah, samu usaiwale kunaona kuti maiko atatu amenewa muzina ndi zina timafanana Chabwino. mwina chichewa chomwechi kwinako amati chinyanja Aha. zoona kuti chimakhala chotchokatchoka Amati- koma amanulamo zimene tikuyapo ndi apa sitinga wajede ati- ati- ati- ati- atinamizira kuti atama- ti- atimanena Ah, chabwino Ehe.
Am- amadzateronso kuti inuyo ndamene mumayankhula ati chinyanja chotchokatchoka
anga si aliyense amakokera kwake aha Eh, chabwino alright chabwino ndiye eh, inu bambo mkanda mungatiuze uh, Ntchito imene Akhristu eniake agwira kuyambira tsiku limene kunalengezedwa kuti tiyeni tiyambe kukonzekera. Yes Sam, um, mwanena kale kuti ngati ine kapena Mai Christina Lupia ndife mamembala a steering committee imene ikukonza msonkhano umenewo mabishopu atakhala pansi ndikukhala ndi maganizo kuti afuna kukhala nawo ndi msonkhano kwathu kuno kodi ndi ndani amene tingasiyire ntchito imeneyi kuti ayigwire kodi agwira okha mabishopu kapena agwira okha ansembe ndiye kunakonzedwa komiti imene muli ansembe ndi akhristu eni ake munanena kale kumene amanenera a secretary general kunaona kuti kwakhala kukuchitika zina ndi zina zotolera ndalama ma dinner and dance ma pledge card zonsezi izi akhristu eni ake ali mmenemo kunali dinner and dance imene tinagulisa makadi Amene amagula makadi amenewa ndi Akhristu eni ake chifukwa atamva uthenga kunaona kuti mabishopu ali ndi msonkhano anachilandira kufuna kuthandizapo anabwera kuzapanga support dinner dance imeneyi kuli ma pledge card ma pledge card amenewa apita kwa ndani apita kwa Akhristu eni ake kusonyeza kunaona kuti ali ndithu ndi mtima ndipo achivomera chinthu ichichi kuti akufuna kuthandizapo malingaliro amene mabishopu aku Malawi kuno mabishopu aku Zambia mabishopu aku Zimbabwe ali nacho. Chifukwa chake munaona kuti Akhristu azipereka kuyambira poyambirira mpaka kukafika kumapeto kwa msonkhano umenewu.
chabwino ayi tithokoze kwambiri mwina mayi rupiya muli ndi choonjezera kuti akhristu atenganapo mbali zanji Ah, mwina bere kungotsimikiza kunena kuti ndizoona zimene anena bambo mkanda kunena kuti akhristu atengapo mbali ndithu yayikulu kukonzekera msonkhano umenewu Kunena kuti zonse zikayende bwino monga mwakaso kupanga ma activities osiyana siyana kusokolotsa ndalama yoti msonkhano umenewu komatu utheke so akhristu akonzekera ndipo akupanga and adakapanga kunena kuti msonkhano umenewu ukatheke basi.
chabwino ayi i- i- tithokoze kwambiri Ah, mmodzi wa inu anditsimikizire pano pamene omvera akutitsatira komanso ena onse akutitsatira akutsatira bwino lomwe kuti kodi function imeneyi msonkhano umenewu ndi wa lilongwe kapena ndi wa dziko la malawi tikatengera ku episcopal conference of malawi episcopal conference of malawi ma diocese 8 kapena ndi archdiocese ya lilongwe yokha ikulandira alendo ayi msonkhano umenewu ndi wa akhristu ndi akatikumene onse amene ali m'malawi muno zangochitika kunena kuti msonkhano umenewu ukuchitikira muno mu archdiocese ya lilongwe koma ntchito zimene zikuchitika zonsezi togwirana manja ndi akhristu anzathu amene ali mma diocese onse 8 mu malawi muno Okay. samu ndikhoza kupatsa chitsanzo ngati nthawi imene tinali ndi dinner dance S- anthu ena anachokera ku mzuzu kubwera ku dinner dance imeneyi mwachitsanzo tinali ndi ambuye yohane amene anabwera Ah, ndipo sanangobwera okha anabwera ndi nthumwi zina kuchokera ku, ku mzuzu anthu ena anachoka ku blantyre kubwera kuzatipanga support dinner dance imeneyi so ukhoza kuona kunena kuti chinthu ichichi si cha archdiocese ino yokha ya lilongwe ndi cha dziko lonse la malawi Chabwino. mpingo wa katolika muno mu malawi mayi rupiya nnakuonani mmafunanso Eh, ndimangofuna ndithire ndemanga kunena kuti chinthuchidi sikuti ndi chaife tokha a lilongwe archdiocese komano chikut- ah, chikutengera wina aliyense mkhristu wina aliyense muno mmalawi amenenso ngakhale ma pledge cards tikunenaya apa kuti anthufe tapanga ma pledge cards amene tikupempha akhristu eni ake kuti athandizepo kangachepe kamene angakhale nako kuti tionjezere ku budget imene inakonzedwa ya msonkhano umenewu komatu sitikupereka ndife tokha Lilongwe Archdiocese koma okay. ndi ma diocese onse amene atenga mbali imeneyi moti tagawanagawana makadi amenewa mma diocese monse chabwino mm. uh, bambo mkanda uh, ndikudziwa kuti nonse awiri mwabwera ngati nthumwi za komiti imeneyo nde zimene ndikufunsa mukuyankhiranso komiti imeneyo zoona sam zikakhalapo mu archdiocese muno zimapezeka kuti zagawidwa kuti ku parishiyo mupereka mwakuti mupereka mwakuti titero kuti mwina madiocesenso agawiridwa yes sam madayosezi agawiridwa Oho. mmene amanenera a chair a cwa kuti mwachitsanzo ma pledge card panapangidwa ma pledge card 1020 Okay.
pa ma pledge card 1020 tagawa madayosezi monse potengera ndi mmene dayoseziyo ilili Ilili. Okay. kuti Yeah.
aliyense ndithu achitepo kanthu kothandiza msonkhano umenewu even ma ma contributions amene amene tapempha kuchokera ma diocese osiyanasiyana diocese ina iliyonse yatengapo gawo pa kuzoperekapereka zimene tinawapempha kuti athandizepo pa msonkhano wa mabishopu umenewu kutengera mphamvu za diocese aha chabwino Ah, mukuoneka kuti mwina ndinu wouma pakamwa kuti simungathe kunena kuti dayosizi ina aiuza ipereke mwakuti kapena akuletsa ayi ndithu sikuti atiletsa koma mwina for
olo osatchula kuti dayosizi yakuti koma kungonena kuti marenji okay fine dayosizi ena mwakuti Okay, madayosizi ena mwakuti. madayosizi ena anapemphedwa kuti apereke 15 million madayosizi ena anapemphedwa kuti apereke 10 million mmene ananenera a chair a cwa kuti potengera ndi mphamvu Kuthekera. zimene zili mu dayosizi imene- Kuthekera Yes, kunali kapena nako. kuti Kuthekera.
kuthekera kumene ali nako aha Yes, sir.
mpaka 15 million ndi Ye- msonkhano wo- woti udye ndalama zambiri eh? kwambiri samu oho potengera ndi alendo amene tikulandira ndi akuluakulu Okay.
sindingatenge alendo akuluakulu kukasiya ku rest house Ah, ah. ndiye kutinyazisa mpingo wathu wakunokuno mumaganiza rest house yanji
tangoganiza nene mene kulili ku Salima atenga ale mabishop likagolese kukamuzi lodi chitutisichatutoachimatipeleke cha mpingo alright i know zikumveka zikumveka kwambiri okay uh, mungatipatse chithunzithunzi mwina kuti kodi nthumwi zimene zikukalowa mu msonkhano mwina ndi nthumwi makamaka zimene zikubwera. Of course, kunena kuti nthumwi zimene zikulowa mumsonkhanonso ndi funso labwino kwambiri chifukwa chonena kuti ah, sitikudziwa kuti kunonso ndi ndani akulowa ndikufunsani pamenepo. Komano ndi angati amene akalowa mumsonkhano komanso ndi angati amene akubwera ochokera kunja ngati chithunzithunzi muli nacho. Ah, samu tili ndi mabishopu 31 amene akubwera mabishopu 31 mabishopu 30 ndi madelegates Okay. a msonkhano umeneyo Okay. pamene bishopu umodzi akubwera ngati observer okay ndipo sakubwera okha ambuye amenewa akubweranso ndi secretary general wawo wa kumene akuchokerako nayenso akubwera kuti adzaone kuti kodi anzathuwa akukambirana zotani Okay.
amenewa azangobwera ngati ma observer kumangomvetsera zimene zikukambidwa mu msonkhano sazatengapo nawo gawo lina lililonse koma mabishopu 30 awawa ndi eni ake a msonkhano umenewu chabwino ndiponso mmene amanenera a secretary general kuti chawakomera akuluakulu a ku ecm kuti awonjezerepo a national chair laity wapampando wa bungwe la amayi pa national wapampando wa bungwe la abambo pa national woyimira ansembe eni ake pa national level woyimira masistere eni ake pa national level kuli ma religious kuli a mabanja ameneo amenewanso ndi ma delegates amene ayitanidwa kuti akakhale nawo pa msonkhano umenewo munamva mmene ananenera a secretary general kuti zimene akakambiranezo ndi zoti ife akhristu eni akefe tizikazipange implement nde ayitana nthumwi zimenezizi kuti akazimverere okha kuti akamakachoka mu msonkhano umenewo akabwerera kwawo akati kuwafotokozera anthu amene akuwayimirira kuti kunali msonkhanotu ku kumsonkhanoko tagwirizana chakuti tagwirizana chakuti tagwirizana chakuti tsono kuyambira tsiku lalero tiye tipange implement zimene wa- azimbuye athu akutani akufuna zimene zithandize mpingo wathu wa katolika chabwino Tsono- mayi lupia tsono mwina mwamvatu kuti chinthuchi si cha diocese eti apo nde zikumveka zimveka anthu ndinuyo mayi lupia a Nkanda angokamba mochenjera kwambiri mabishop 30 amodzi observer inu mungawagawe 30 wa achokera kuti chifukwa aku malawi ndi mwina 10 choncho koma ena awachokera kuti mayi lupia Iya, kama aya- aya- Anene. ayange ndi omwewo koma amene ayiyamba kale wa alright Okay, chabwino Sam, bambo Nkanda 10 iwo akuti ndi akumalawi kuno then tili ndi 13 amene akuchokera ku zambia Okay. then tili ndi 8 amene akuchokera ku zimbabwe chabwino ndi mmodzi amene akuchokera ku mozambique okay yes chabwino yeah.
yayi tithokoze kwambiri amene mukutitsatira ndithu uh, catholic perspective ya lero tikukambirana za msonkhano waukulu umene aepiskopi a m'maiko a malawi zambia zimbabwe ndiye tikumvanso kuti mozambiki akhala akukambirana ngakhale kuti amozambiki akungobwera ngati maobserva akungoyang'anira chifukwa sali nawo mu mgwirizanowo koma aliko choncho Akutero a Mkanda komanso mayi Christina Lupia kuti kwaterera ku Malawi pakafika lolemba. Ah, tsopano tamvanso m'zokamba zomwe zija akamba a secretary general a episcopal conference of malawi kuti lolemba mutangwanika kulandira alendo yes sono Then lachiwiri mwambo wa nsembe ya Nsembe ya misa misa. Mungaufotokoze motani mmene wakonzekeredwera mwambo wa nsembe ya misa umenewu
Ah, mwambo umenewu ah, taukonzekera ndithu kuti udzakhale mwambo wapamwamba umene tidzakhale ndi mabishop 31 and ndi mwambo ndithu umene udzakhale ndithu mwambo mwina woyamba muno mmalawi kukhala ndi ma bishop ochuluka choncho nkupanga nsembe ya misa so takonzekera ndithu kwambiri moti ayi chipembedzo chonse chidzakhala ndithu chidzayenda moyenerera monga mmene ifeyo ngati akhristu a muno m'malawi timakonzekerera misa zathu Pali ana othandizira misa, palinso ana ovinira, anaterezeti komanso padzakhala ndithu zinthu zosiyanasiyana monganso muja ananena kale kunena kuti akakatha misa imeneyonso ikapezeka kunena kuti anthu akalandire madzi. Zonsezo n'zoti zakonzedwa kuti zidzayenda ndithu mu ndondomeko yake. Chabwino.
I think uh, Titero Mayi Lupiya kuti mu 2014 kunalinso msonkhano wa AMECEA. Kunali a Bishop ndithu angapo ndithu ochulukirapo komabe kuti wa mgwirizano wa mayiko okhawa nkoyambadi. Nzoona. Komano nanga ku Area 30 ko tikasiyanitsa ndi 2014 inachitikira mu Civo Stadium ku ku 30 ko St. Ignatius Parish ife tinafikako n'kanyumba kakang'ono. Zikakhala bwanji? a Sitikachitira mu church ngati mmene mwina mukuganizira, komabe tikachitira panja pamene takonza ndithu kuti pakakhale ma tent kunena kuti mwina anthu tisakaombedwe ndi dzuwa. Koma ayi ndithu pakakwana musapaderere. malo ake Malo a ake- parish omwe aja Ayi si a ku parishi. Abambo mfumu a ku Area 30 anatikomera mtima kuyankhula ndi a inspector general okay ndipo atipatsa limene amati parade ground awo akamapereka zawo zawo za, Eh, eh, eh. za, za zokhudzana ndi za ku- za ku polisi Okay. so mwambo wa nsembe imeneyi ukachitikira pa ground limeneli Aha. ndi lalikulu ndithu Aha. ti- ndithu anthu asakayike kunena kuti mwina malo ndi ochepa Ndiochepa. malo ndi akulu Oh. wina aliyense ali woyitanidwa ndipo ali wolandiridwa ku nsembe ya misa imeneyi imene ikakhale pa police parade ground ku area 30 lachiwiri pa 16 lachiwiri pa Lachiwiri pa 16 16 kuyambira Amati- half past 8 amatero eh, Yes.
ali half past 8 oho komano inuyo Mudziwa kuti lachiwiri pa 16 July ku Malawi kulibe tchuthi. Akhristu mukawatenga kuti? Musatichititsetu manyazi. Samu za Mulungu sizilephereka. Sizilephereka ayi. Anthu atekeseka zija ndanena kale zija kuti tikuonera mmene ikuyendera nsalu. Oho. Kusonyeza kunena kuti anthu akonzekera kunena kuti kumisa kumeneko akakhalepo. Monga amayi timadziwa ndithu kuti tikamafika kumeneko timakayenda ndithu ndi nsalu imene tiku ikukhala nayo kapena mwina imene ikugwiritsidwa ntchito pa misa imeneyi so tikuona mmene ikuyendera nsaluyi kusonyeza kuti anthu atekeseka ndithu kuti aa sitidzakhala ngati nkuntchitoko tudzapempha ndithu tchuthi mwatero ndithu anthu andi akapempha ndithu tchuthi kuti koma misa imeneyi ndi jo- ndi nsembe ngati chifukwa choti mwina moyo wathu sitidzaionanso ndithudi zimachitika chitika ngati izi ayi sizichitika chitika apo mkanda mufuna yankhulapo samu munthu sangachotsedwe ntchito chifukwa choti wapita ku tchalitchi kukapemphera kumene kuti mene akatenga madalitso even aku ofesiwo Eh. akufuna madalitso Oh. kuti mwina kaya ndi bizinesi kaya ndi ntchito yawo kuti iziyenda ikufunika madalitso ndiye madalitso amenewo akatenga kumeneko Chabwino. ndipo mwati apemphe mabwanawo kuti aloleni ndithu akhristu onse osati ampingo wokha wa katolika ayi mmene tanena apa kuti kubwera mabishopu the- mabishopu 30 kamodzi nkamodzi kukapanga nsembe ya misa ndani safuna kuona mabishopu tiyeni ndithu bwerani ndithu kaya ndinu asilamu kaya ndinu a CCAP kaya ndinu aseventh day ndinu olandiridwa ndithu tonse timapembedza mulungu mmodzi ndiye tiyeni ndithu tikasonkhane ku area 30 chabwino Eh, kaya mabwana a m'maofesimu misatu sikhala mpaka na tsiku lonse la tunthu akhoza kujomba mwina kumawa ku ntchito ndiye masana nkukapitiriza mabizinesi enawo kapena kupempha kapena kupempha Kupempha, ya.
kuthawa osathawa kujomba kapena kupempha tsanzikani ndithu mwaulemu ndithu pemphani permission ndikukhulupirira kunena kuti mabwana awo sakukanizani ayi sakukanizani ayi okay yes yes Eh, chabwino Ah, ndiye mwatitsimikizira kuti anthu mwina akhoza kukathawa kuntchito akabwera koma ano timati- iyayi osati kuthawa Asanu- Eh. akangotsanzika Akapempha. akatsanzika akangotsanzika Ame- ame akatsanzika akatsanzike aha ndimafuna ndikupatseni mpata umenewu bambo mkanda mwayankhula koma ndikupatsani mpata kuti mubwerezenso kumemeza akhristu kuti akabwere chifukwa choti mukulandira alendo Yes. ndizofunika kuti tikakhale ochulukirapo Yes. Ah, ndiyamba ndi inu mayi Christina Lupia kumemeza kuti anthu abwere ku chaka chimenechi.
Ah, tathokoza kwambiri ah, ineyo ngati mayi nzanu ndikuyimira tsopano amayi tsopano eti ndinene kwa amayi kuti ineyo ngati mayi nzanu ndikumemezani nonse amayi a m'Malawi muno kulikonse kumene tili kaya tili ku Nsanje kaya tili ku Chitipa kuti tiyeni ndithu tibwere tidzakhale nawo pa mwambo umenewu wa misa Ndikhulupirira kuti tipeza ndithu kuti kodi tiyenda bwanji ndipo tifika bwanji koma ndikuwamemeza ndithu wina aliyense amayi kunena kuti atha kubwera kaya kaya a muno mu diocese ya Lilongwe nde a nyanji m'pafupi apa tatiyeni ndithu tibwere tidzakhale nawo kuti mwambo umenewu ukakhale ndithu mwambo wapamwamba zikomo Chabwino bambo Mkanda eh, munakamba simunakhazikikepo koma atsimikizireni Yeah, ndifuna ndiwatsimikizire anthu mwina anthu ena azikhala ndi mantha kuti ah uku mwina nkupolisi koma pa tsiku limeneli sikupolisi siku polisi Ah, ah. pa tsiku limeneli ndi kutchalitchi chifukwa even inspector general apereka permission kuti aloleni akhristu abwere adzapemphere kuno Okay. ndiye ndikupempha azibambo anzanga konse kumene muli kaya ndi ku Blantyre kaya ndi ku Mzuzu kaya ndi ku Karonga kaya Chitipa bwerani ndithu ndanena kale kunena kuti ichi ndi chinthu chopambana kwambiri mu mpingo wathu wa Katolika makamaka muno mu archdiocese ya Lilongwe kapena kapena sikuti archdiocese yokha ya Lilongwe ayi koma m'Malawi munomo pamene kukakhale ndi mabishopu osachepera 30 kukatsogolera nsembe ya misa imeneyi ndiye tiyeni ndithu tibwere kuti tidzapemphere limodzi ndi mabishopu amenewawa ndi ansembe amenewawa pamene akutitsogolera pa nsembe ya misa yokonzekera msonkhano wawo umene ukachitikire ku Salima chabwino Area 30 uh, ku front uku msewu adagumula akukonzako Mu- anthu adzikalowera kuti Ah, panopa access yolowera ku Area 30 ili ku gate yaying'ono mwina kwa amene timakonda kupita kukaonera mpira gate imene timalowera tikamapita ku stadium ya mpira Nankhaka Nankhaka koma musakakhota kupita ku stadium uko mukapite straight ngati mukupita ku maofesi a polisi Okay. chibuilding chachikulu chimene mukachipeze kumeneko ku Area 30 pali kake musanafike ku ku ofesiko pali ground limene tikunenalo ndipo kumeneko kuli chiphwando cha mapemphero sikusowa okay yes yes chabwino Ah, ndiye anthu kumene kuja mwanena kuti siku polisi tsiku limeneli ka parking ndi zina zotero mwina pa- simu- simulengezeratu kapena mulengeza mtsogolo muno kuti tilekeze kuti munthu wapita ndi galimoto yake eh, kuli malo oti akapangako kupaki kapena pali malo ena amene mwakonza kuti magalimoto mukasiya uku then you walk ayi ndithu asamu malo ndi ankhani nkhani ku area 30 Okay. kaya mukubwera pa galimoto kaya mukubwera pa chani kaya pa lole kaya pa chani parking space ndi ambiri nchifukwa chake tinasankha kuti tikapangire nsembe ya misa imeneyi ku area 30 potengera malo oyimika magalimoto even malo amene opangira nsembe ya misayi tinaona kuti ikhoza kupanga accommodate anthu ambiri Okay. and anthu kuti akathe kupembedza bwinobwino ndithu opanda kufinyika kwina kulikonse chabwino Yes.
tilimbitseni mtima mayi uh, christina lupia kuti ukuku kwaperekedwa chifukwa ndi tsiku la ntchito eh, ndi ku polisi kwaperekedwa kuti ndi bwalo loti tichitirepo mapemphero uh, mukadati tikupita pa ground pena pake bwezi tikudziwa kuti a- achipembedzo adzikatilandira koma umeneko adzikatilandira ndani mwakonza motani Ah, ndi chimodzimodzi ndithu mmene timalandiridwa tikafika pa tchetchi kuti be achipembedzo akakhalapo amene akathe kulandira komanso even a protocol nawonso akakhala akulandira kuwalozera anthu malo kuti tiyeni tikhale apa mmene timachitira ndithu nthawi zonse akakhalapo ndithu and tikaona malingananso ndi mmene akavalire kusonyeza kuona kuti awa ndi amene akulandira alendo ndikuti sikuti chipembedzo chikakhala ngokuti chikasiyana ndithu ndi mmene timachitira zikakhala ndithu chimodzimodzi kuti akakhalapo ndipo alendo akalandiridwa mwabwinobwino chabwino ndithu uh, mwina kapena nkutero kuti kodi chitetezo cha anthu amene akubwerawa alendowa ndi chotani kuyambira tsiku limeneli la mwambo wa nsembe ya misa bambo mkanda ya asamu titakhala pansi a komiti pali ma subcommittees osiyanasiyana pali subcommittee ya security okay mmene mwanenera kuti kuti chitetezo chotani Mhm. titakhala pansi tinaona kuti um, tikulandira alendo osiyanasiyana ndipo alendo amenewa akachoka kumene akuchokera kubwera kuno ali m'manja mwa ife ndipo china chake chitachitika ndikuti ife amene tidzakhale tikuyankha mafunso okhudzana ndi zimene zachitikira alendowa ndiye tapanga ndithu involve anzathu amene amapereka chitetezo monga awa apolisi tikhala nawo tikhala ndi apolisi throughout the period yonse imene msonkhano umenewu ukhale kuchitika kuyambira lolemba limene alendo akufika mdziko mwathu muno mpaka na tsiku limene alendo akubwerera kubwerera kwawo Chabwino. Yes, yes.
Ah, mpingo wa katolika mu masiku awa ukumanamiziridwa zinthu zochuluka kwambiri Yes, yes, yes.
kunamiziridwa iyayi mpingo wa katolika watere mpingo watere mpingo watere kodi zimene zikuchitika sabata ya mawa muzivulamo bwanji muzokambakamba za wanthu kuti mwina sizikukhudzana ndi china chilichonse chochitika ku dziko koma mwina ndi nkhani zokha za mu mpingo wa katolika A Sam, Mwina poyankhapo funso limenelili, kukomera kwathu mpingo wa Katolika uli ndi ndondomeko imene imatsata ndipo anthu amene amayenerera kugwira ntchito imeneyiyi. Ku publicity tili ndi Bambo Damaseki amene akuyang'anira publicity. Ndiye cho- china chilichonse chokhuza publicity chili m'manja mwa komiti imeneyiyi ku transport komweko kulinso komiti imene ikuyang'anira za, za transport china chilichonse chili ndi anthu amene akue, akuyendetsa zinthu zimenezizi so wina aliyense kunjako sali wololedwa kuyankhulapo pa zinthu zimene zikukhudza msonkhano umenewu pali anthu ake amene akuyenerera kuyankhulira msonkhano umenewu Ndakumva. kaya zolemba zimene chili chilichonse ndikuti chikuyenera kuti chikafike mu ofesi mmenemumu amenewawo ndi amene ali ndi mphamvu yotulutsa zimenezozo kuti anthu atani azidziwe Chabwino. yes so anthu asangotengerapo mwayi kumakalankhula kuti iyayi yo mpingo wa ife ndi ampingo wa katolika tikupanga chakuti tikupanga chakuti ife tikuwakanira pano If- kwa mpingo wasankha ndithu komiti imene ikuyendetsa zinthu zimenezizi chabwino Yes. poyamba mmene mumasekamu ndimakumvani ngati kuti mmafuna kutanthauza kuti ine ndafunsa olakwika koma mmene mumamalizamo ndaona kuti ehe, aha mwayankha kuti ngati wina afuna kukambapo za nkhaniyi afunse bambo Damaseki yes yes yes yes.
asangoyambepo ayi mnyumba mwake nkulemba pafoni pake kuti Ayi. akatolika ajatu apa apanga zakuti Yeah. Ndiya- ndimamvera mama wawere Sinai kuti panopo masiku ano aliyense wasanduka mtolankhani aliyense wasanduka tv station Mm. chifukwa cha cha mafoni Mafoni. kugwiritsa ntchito molakwika zinthu zimene zikuyenera kuti mwina zipindulire anthu ena chabwino Ehe. mwinaso pofuna kuthandizira kutsuka mbiri imeneyi kodi mayi lupiya uh, munayamba liti kukonzekera za mwambo umenewu
Eh, tatenga ndithu nkanthawi eti Okay. tikukonzekera i think pafupifupi miyezi itatu ayi osati miyezi itatu samu mwina msonkhano umene umayenera kuti ukhale chaka chatha okay ndipo mmene umalephereka msonkhano umenewu chaka chatha ndi kuti komiti imeneyi itayamba Ilipo kale. kale kukonzekera okay ndiye zinangochita ngati kuti mwinaso zatipatsa mwayi wina Wokonzekera. Kuna- wokonzekera. So tikhoza kunena kunaona kuti mwina ndi chaka ndi miyezi imene takhala tikukonzekera msonkhano umenewu ndi msonkhano wakale ndithu ndingane yes yes potengera mwina mavuto amene anatigwera chaka chatha ndi akuluakulu wa mabishopu enawa ataona kuti iyayi amalawi mwaphinjidwa ndiye sitingabweresoso msonkhanowu mwina tikupaseni mpata kuti mwina muzitolere bwinobwino ndifo yake mwina msonkhano unalephereka chaka mukamba chatha za cyclone Freddy yes yes Aha. yeah chabwino iyayi amene mukutitsatira ndithu iyi ndi catholic perspective tikutero kuti tikukambirana nkhani zokhudzana ndi msonkhano waukulu wa aepiskopi umene ukhale kuchitika msabata ikubwerayi ndipo atero bambo gibson mkanda mothandizana ndi mayi christina lupia kuti msonkhano uwu unayambidwa kukonzekedwa chaka chatha umene ukanachitika chaka chatha udalephereka chifukwa cha Cyclone Freddy, mayiko amene atizungulira amene ali abwenzi amene akubwera anatero kuti ndi mavutowa sitingathe kuchita msonkhano umenewu. Ndiye mwina uh, nkutero kuti ndifunse funso uh, koma ndilofunika muone mmene muyankhire uh, tinali ndi zovuta mdziko muno a state vice president kumwalira anali mkatolika mwina ena nkumatero kuti ah, koma iwowa osayimitsa zimenezi Mpaka akupitilizabe akatolikawa ataninso kodi? Mungayankhepo bwanji? Um, Sam, inde mpingo ndi wokhudzidwa chifukwa chakutaya mwa mmodzi wa mkhristu wathu ndipo mabishopu atakhala pansi nawonso ndi okhudzidwa ndipo anatipanga advise kunaona kuti inde tiyeni tikapange nsembe ya misayi koma mwina zinazo kusonyeza kunaona kuti tikulira ndi anzathuwa mwina tichepetse ngati mwina zovinavinazi tisakavine mwina mopitiriza muyezo potengera kunaona kuti Posachedwa pompa, tinali pa chisoni chifukwa chotaya mwa imodzi mwa nkhosa zathu. So iku ndi si kunaona kuti mpingonso ukukhudzidwa ndi mavuto amene anatigwera mwezi wathawu. Chabwino. Yes, yes.
Ah, Mayi Lupiya mumafuna muyankhulepo.
a Kwakukulukulu ndi zimene ayankhula bambo Mkanda kunena kuti ndife okhudzidwa ndithu sikuti popeza zikutere ndikuti sitinakhudzidwe iyayi komano tangochepetsako zina ndi zina kunena kuti tikasonyeze ndithu kuti tidakali pa chisoni chabwino Ndithu. choncho tikhoza kutero kuti si si phwando ayi ayi ndi msonkhano misonkhano monga misonkhano imene ikuchitika kwina kulikonse yes Sam kuti zinthu ziyende bwino pakati pa maiko amenewa msonkhano uyenera uchitike uchitika ndithu chabwino tithokoze kwambiri uh, tikukamba za malawi zambia zimbabwe maiko amene akugwirizana kudzera mwa aepiskopi athu komanso mwati mozambique kuti ikudzachita observe uh, tangozama kwambiri pa lachiwiri tsiku la, eh, la misa basitu ndiye nsembe ya misa yatha katumikireni chauta anthu anatero bambo mtseka kuti tsopano akayang'ana ulendo wa kusalima yes yes ndiye kuti tinene kuti onse amene abwera tuesday pa misa tizikapita nawo ku salima ayi Ehe. sikuti tonse amene tikapange a- attend misa imeneyi ku area 30 ndi amene tikapite kusalima okay.
okhawo amene akukhudzidwa timanena paja kunena kuti pali ma- azimbuye 30 plus 1 pali ansembe chichewa timati ambuye Eh, ambuye. ambiri ambuye ndili ndi mzanga uh, mr noel mtoza ngati akumvera amakonza zimene Eh, Ah, iwe eh. azimbuye nde kuti cha- ambuye amodzi ambuye ambiri Ambiri. oho chabwino so ambuye Ambuye 30 30. okalowa mu msonkhano 31 31. O- okalowa mu msonkhano Okay. ndiye kuli ma secretary general kuli amene timanena aja oyimirira mabungwewa ndi amene akupita ku salima plusnso amene asankhidwa mu sub amene mu steering committee aja kuti akathenso kuthandiza zintchito zina ndi zina ku salimako ndi amene Akupita. akuloledwa kupita ku salima Okay.
yes, yes. chabwino iyayi mpingo wathu ndi womvera ndikhulupirira kuti ambiri akabwerera pa area 30 pomwepo ndikhulupirira chabe
Ayi, Ayi, ndi zikatheka zisa- ndithu. umatiphunzitsa ndithu Umatiphunzitsa kumvera. kumvera. Yes. ndiye tanena kuti timvere zimene mpingo ukutipempha ehe tisachititse manyazi ambuye athu tisayiwale kunena kuti tili ndi akuluakulu amene timawatumikira ndipo akatiyankhula timamvera zimene iwowo akutipempha kuti tichite Chabwino. so tiyenera kuti tichite zimene iwowo akutipempha chabwino Eh. iyitu ndi national event Yes. kwaya njaku um, kwaya imene ikutsogolera nsembe ya misa pa lachiwiri ndi ya mtima woyera dinari okay anatikomera mtima ndithu kuti potengera kuwona kuti mwina chifukwa cha ma distance kumene kuti mwina tipange involve kwaya ya ku blantyre Ba- amene mu archdiocese ya blantyre kapena kwaya ya mzuzu diocese kuti mwina atenge nawo ujeni ananena kuti iyayi mwina izizi zokhuza mwina ndi chipembedzozi tapangani inuyo a mu archdiocese Ya ya Lilongwe. lilongwe Okay. so ngati ku pa chiwiripa kwaya imene ikusogolera nsembe ya misa ndikuti ndi ya mtima woyera dinale joint joint kwaya okay then tikapita ku salimako waperekedwanso mpata kwa anzathu a salima dinale okay kuti ndi amene akatsogolere zokhudzana ndi chipembedzo pamene mabishopu athu akakhale akupanga msonkhano wawo ku salima okay yes Ah, si- sindinawamve bambo mtseka akukamba mwina inu mudziwa nanga simuli mkomiti mwakambapo kuti kwaya ah, ziti chipembedzo akayendetsa ndi asalima dinale Yes. ndiye pamene pali ansembe pali aepiscopi misa ndiye Yes. apa mutanthauza kuti tsopano lachitatu misa ikachitikira pa parishi kapena kusigereke kumene anakamba bambo mtseka ayi ndithu Mai- mai mai lupiya mukukhalitsa ngati mulibe information kapena Eh, ayi ndithu samu china chilichonse chikuchitikira ku sigrege chabwino asigrege atikomera mtima kutipatsa imodzi mwa maholo amene ali nawo kuti pa nthawi imeneyi ikakhale ngati ndithu kunena kuti ndi chapelo chathu Okay. chimene amene ali ku nyanjawo Akwanitsa. akhoza ehe, amene amene asankhidwa kupita kumene koko kuti atha kukapangiramo nsembe ya misa Okay. masiku onse amene Akhale akakhale kumene. ku salima okay Yes, yes.
ndiye masiku amene oyimbira ndi asalima dinalewo tsopano salima dinaleyo koma yagawananso kumene ku salima dinaleko Aha. ndi mmene Masiku maparishi alili.
alili Aha. ndi masiku mmene alili aha yes aha Eh, Of course ndikhala ngati ndikupanga kuzungulirapo kodi ndeti eh, ndi anthu angati onse pamodzi ndi ndikudziwako 31 amene akupita Awa. eh, ku- kusalima tsopano kusalima. Mm.
tikuyembekezera kukhala ndi anthu osachepera 60 Aha, amene akuyenera kupita kusalima Okay. Eh, 60 ndikuti win ndi nambala ya onse Nthumwi.
ogwira ntchito Oh, nthumwi chabwino.
zokapanga msonkhano Aha, okay. onsewo ali mu 60 mmene okay, mwa- okay.
yes, yes.
yayi ife tikufunirani zabwino zonse chifukwa mukatiimirira ndinu ife sanatiitane kwani
Msadada, masiku sanathe mwina kalata ili njira ayi chabwino uh, amayi Lupiya uh, Sindikudziwa kuti nkhani za maphikidwe ku Salima eeh akutiphikira ndi omwewo a Sigelege kapena ndi inuyo amayi paja amayi aku Malawi kukonda kuphika.
Ndi mzimayi amene amadziwika ndithu n'kumoto eti eh, komano ifeyo ngati amayi tidzathandizira kuphika kunoko nthawi ya after Misa kuti asanapite ku Salima at least kadaunda madzi ndithu aoneko so zimenezo ndi zimene tidzachita ife ngati amayi komano ku Sigelegeko ndi zoti zikakonzedwa komweko okay ndithudi ayi chabwino Ah, tidziwa kuti pobwera Ah, mudzikatibweretserako majumba a zakudya za agalu zimene zoti tikuyenera tikanyamule tsono nde eh, eh, zikabweratu zina zitaola Aya, Alright. zakudya za Zakudya galu, za galu. galu.
Sasa mayamba daya gala chizungu, pano mukali kwa ajitsa iya. Tiye tizingoenda ubwalo kuno, ona zikasaka ukha zakudya. Alright, okay, chabwino Zikomo. Ah, titero kuti pamene tupita kumapeto ah, takambirana zambiri koma ndikhulupirira ndi zofunika Uh, ku Salima mubwerako liti anzathu pa chiyembekezo choona kuti lachinayi tikuyenera kubwerera ku Salima pamene msonkhano umenewu ukathe chifukwa pakuoneka ngati mabishopu akuyenera kuti abwerere ku maiko awo I think potengera ndi ma busy a maofesi mwawo kuti mwinanso akathe kupitiriza ntchito zina zimene zikuwayembekezera kuti akagwire ku maiko awo chabwino yes alright mawu anu otsekera programu iyi polingalira kuti maiko atatu amenewa Mozambique Zimbabwe komanso Zambia maso awo anthu amenewa ali ku Malawi kumene kuli aepiskopi awo uh, Atsimikizireni anthu kuno ku Malawi kufunika kofunika kuti tionetse uMalawi makamaka wa mu mpingo wa Katolikawu uMalawi wake chifukwa choti tikulandira anthu a maiko ena koma ndife a Malawi titani a Malawi ndiponso mukamamaliza mudziwe kuti muneneretu zimene mmaganizira kuti mudzanena ine sindinafunse chifukwa nthawi ndimene ili kumapeto ndithu tiyambe ndi mayi christina lupiya um, ifeyotu ngati amalawi tidzasunga ndithu mwambo wathu wa chikhristu mmene timapangira nthawi zonse ndipo tikuwatsimikizira onse mayiko onse amene uh, mabishopu awo akubwera kuno ku malawi kunena kuti adzasamalidwa komanso chitetezo muja ananena kale abambo kunena kuti chitetezo ndi chokwanira ndipo asaope china chilichonse koma kunoko takonzeka ndithu kuti china chilichonse chikayende bwino akasamalidwe kusamalidwa muthupi komanso even kuti muuzimu akasamalidwa ndithu. zikomo nde chilipo chimene ndayiwala kufunsani mayi lupiya koma inuyo mnachitchalira kuti ichi nde nkachifotokoze bwino ayi ndithu ndikhulupirira kunena kuti china chilichonse tafotokoza ndipo tanena ndithu kwakukulukulu nkungowapempha kuti tonse akhristu eni ake tiyeni tikapezeke ku nsembe ya misa kunena kuti mwambo wathu wa misa uzakhale ndithu mwambo wabwino komanso even anzathu kunjako akathe kuona ndithu kunena kuti chikhristu kunonso ndi cholimba zikomo ndathokoza bambo gibson mkanda
langa ndi pempho kwa wina aliyense not akhristu okha akuno ku archdiocese ya lilongwe komanso nditengere mwayiwu kwa azinzathu amene mwina akutipanga follow pa youtube kuti chinthu ichichi ndi cha dziko lonse la malawi nthawi zambiri ndimakonda kupereka chitsanzo cha nyimbo namba 49 imene timayimba nthawi zonse kunena kuti mu mpingo uwo anthu olungama athandizana pochita zabwino zabwino mwa zina zimene zi- zi- zimanenedwa mu nyimbo imeneyi ndi zimene zikubwera lachiwiri ilili tiyeni tigwirane manja tiwathandize mabishopu athu pa malingaliro amene ali nawo wopanga host msonkhano umenewu akhoza kukhala ndi maganizo koma paokha sangatani sangakwanitse akudalira inu ndi ine kuti titengepo gawo kuwathandiza mabishopu athu kwaperekedwa ma pledge card amene akutipempha kuti tichitepo pang'ono-pang'ono Ndimanena padzana kunena kuti mwina 85% ya zokonzekera zathu zachitika, tatsala ndi 15%. 15% imeneyi ina ili m'ma pledge card. Titagwirana manja pa ma pledge card amene tagawa 1020 kunena kuti wina aliyense amene walandira pledge card imeneyi mwina aperekepo 5000 kwacha pa kadi imene walandira we can raise 50 million kwacha and 50 million kwacha imeneyi ibweretsa kusintha pa mwina budget imene inakonzedwa yokhudzana ndi msonkhano umenewu so kwa ine ndi pempho kwa akhristu anzanga ndi a Catholic men anzanga kuti aliyense azigugude mu mtima mwake kodi kodi ineyo pa msonkhano umene mabishopu ali nawo ndingathandizepo bwanji kuti msonkhano umenewu ukakhale wopambana, chifukwa zimene zikakambidwa ku msonkhano umenewu zithandiza mpingo wa Eklezia Katolika kupita patsogolo, sukhalanso chimodzimodzi. Tanena kale kunena kuti mayiko atatu amenewa amapanga zambiri zofananafanana za masukulu za zipatala mukhoza kunditsimikizira pano kunena kuti moyo wa masiku ano kupanda kupita ku chipatala tili chabe so tikagawana nzeru zimenezo mabishopu athu ali nazo ndikuti tizapezeka kunena kuti tikupulumutsa miyoyo yambiri ya anthu masukulu amene athandiza ana athu akhoza kupita ku zambia kukaphunzira akhoza kupita ku zimbabwe kukaphunzira akabwera kumeneko mpingo umenewu uzatani uzapindule ndiye tiyeni tiwathandize mabishopu athu tisayiwale tanena kuti tili ndi nsembe ya misa tiyeni tikakumane ku area 30 tikapereke support tikakhale nawo mabishopu athu kunena kunena kuti nsembe ya misa imeneyi ikakhale yopambana ndipo tikadzazana ku area 30 alendo amene akubwera akaonadi kunena kuti- kuti ku malawi anthu awo mabi- I mean mabishopu ndi akhristu awo amagwirizana ndipo amagwirira ntchito limodzi. Kugwirira ntchito limodzi, anatero, kuti ndiye mutu wa msonkhano umenewu. Apa ndiye pamapeto pa zokambirana zathu lero pamene ndinali ndi bambo Gibson Mkanda. Iwowa ali mpulogalamuyi ngati membala wa komiti ya zokonzekera komanso mayi Christina Lupia ngati membala wa zokonzekera za misonkhano imeneyi. Ine ndi Sam K. Zikomo kuti tinali limodzi. Tidzakhale pomwepo sabata yamawa pamene tidzakubweretsereninso mutu wina, nkhani zina. Tiyeni tipitirire kutsatira zambiri pa Radio Alinafe, kuzamitsa chikondi pakati pathu.